Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene waphedwa ndi best friend wake. Mtsikana ameneyi dzina lake ndi Karen. Karen amachokera ku Guinea ndipo nkhani imeneyi yachitika pa 31 March 2026. Koma ndayibwereza nkhaniyi chifukwa choti zinthu ngati zomwezi zachitikanso ku Malawi wiki yatha. Umu ndi mmene zilili. Karen ndi mtsikana amene amachokera ku Guinea komanso Peter. Peter Johnson ndi mnyamata amene amachokera ku Guinea. Anthuwa anali ma best friend. China chilichonse ankapangira limodzi. Anayamba u friend ali mafana. Ku school amapita sukulu imodzi. China chilichonse amapangira pamodzi. Ndiye tsiku lina Karen anamuuza Peter, pa 31 March ndi birthday yanga ndimafuna ubwere. Ndilinso ndi zinthu zimene ndikufuna ndiuluse pa birthday yanga. Peter anapita ku birthday anafika anayamba kucheza onse ankamwa mowa kumene kuja. Atamaliza cha m'ma 12 Karen anaimitsa birthday party. kuti chonde ndimafuna ndiuluse zoulusa. Kenako anayambo yankhula kuti ndili ndi nzanga, nzanga ameneyu ndimantenga ngati m'bale wanga komanso makolo anga. Mumavuto mumtendere nzanga ameneyi amakhala nane limodzi. Ndipo nzanga ameneyi ndi Peter, ndikufuna ndimthokoze pokhala nane limodzi komanso in my next life ndizakondwa utazakhalanso nzanga ndizimene anakamba pomuthokoza Peter. Kenako anapitiliza kuulusa ananena zakuti Ineyo mwezi wamawa ndikukwatira ndipo chibwenzi changa chili ku UK chikhala chikubwera kuzapanga mapulogalamu athu a ukwati. Peter atava izi zinamukhumudwitsa chifukwa sizimene ankayembekezera kwa Karen. Komabe anathamanga anahaga Karen kumfunira mafuno abwino. Atamaliza chonchija party ija Peter ndi Karen anasalira ku bar kuja akumwabe mowa izi ndi izi anzawo a Peter. Kenakono Karen anamuza Peter ndiperekeze kwathu ndipo Peter anamperekeza Karen koma kuchokera tsiku limenero Karen sanaonekeso nde makolo ake a Karen anayamba kufufuza kwa azinzake Karen ali kuti Karen ali kuti nde atafikira azinzake a Karen ena ananena zakuti ife tinawasiya ku bala dzulo linali birthday yake nde ifeyo tinawasiya ku bala ali ndi Peter koma mutamfusa Peter angathe kudziwa kumene kuli Kaleni. Ndiye makolo ake a Kaleni atamfikira Peter, Peter anayankhula kuti, Ineyo ndi Kaleni tinasiyana pa phone booth. Ndi pamene tinasiyana. Kaleni anayendera yake, inenso ndinapita kwathu. Kenako makolo ake sanampanikize Peter, anamutaya. Akhala akumfufuza koma samampeza. Kenako anapanga chiganizo chopita ku polisi. Atapita ku polisi, apolisi ananena zakuti suspect number one ndi Peter. amene anali ndi Kaleni mu nthawi yake yomaliza. Apolisi anamuyitana Peter, tabwera kuno. Anamumanga. Atamumanga anayamba kumufunsa mafunso. Tatiuze, iweyo ndi Kaleni munasiyana motani? Anafotokoza mmenenso ndafotokozera. Kenako apolisi aja ananena zokuti, Okay, chabwino, tipatse foni yako. Anatenga foni yake, anapanga check, sanapezemo china chilichonse chodabwitsa. Kenako anamuuza Peter, udziwa chani? Foni yakoyi tikuyitenga, tikupita ku cyber branch. Ndikufuna nditagwiritsa ntchito foni yakoyo pang'ono. Anati, Okay, chabwino. Anatenga foni ija, anangopanga track, track, track, track. Nde GPS inkapanga show malo amodzi amene Peter uja ankapita kawirikawiri. Apolisi anapanga track malo aja, kodi malo amene ndi ati? Anapitako ku malo kuja, anapeza zoti Karen ali ku malo kuja, waphedwa, anabisidwa ku malo kuja. Ndipo Peter amapita ku malo kuja kumakapanga check ndi kumakavindikira mtembo wa Karen. Kenako anapitanso kwa Peter. Anamuuza zakuti, Udziwa chani? Amene anapha Karen tam'peza. Peter anali wosangalala. Anafunsa apolisi aja, Ndi ndani? Tandiuzeni amene wapha mnzangayu. Apolisi aja sanabise. Anamuuza zakuti, Wapha Karen ndi iweyo. Ndipo unam'bisa kwakuti kwakuti. Peter anali wodabwa chifukwa iye sankayembekezera zoti apolisi aja angathe kum'peza Karen. Kenako apolisi aja anam'funsa Peter, Tatiuze, wapha Karen chifukwa chani? Peter anayankha zakuti, Karen anandikhumudwitsa. Karen ndi ine tinali ma best friend kuyambira tili mafana. Ndipo ineyo ndikamakhala, ndimam'thandiza Karen mu china chilichonse. Pozindikira zakuti Karen-yu akamaliza school ndizam'kwatire ndine. Koma ataulutsa zokuti ali ndi mamuna ku UK amene akubwera kuzamukwatira zinandinyansa. Chimenechi ndi chifukwa chimene ndam'phera. Kenako apolisi aja anati, Oooh, nkhani yake ndi imeneyo? anam'manga, anamuponya m'chitokosi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro chifukwa zinthu ngati zomwezi zachitikanso ku Malawi nde azimayi chonde khalani osamala. China chilichonse chimene akupatsani mamuna pamakhala thandauzo. Samangopereka chinthu chaulere. Kumbuyo kwa choperekacho kuli nkhani. Kuli mau. Ndiye chonde kumakhala osamala. Ngati mamuna simunam'konde osatenga zinthu zake. Ngati mamuna simunam'konde osam'bweretsa pafupi nanu. Lekani azimayi. Lekani, chifukwa chakuti mamuna mukam'bweretsa m'moyo mwanu amayamba kuganiza zambirimbiri, aziganiza za chikondi, aziganiza zogonana, chifukwa choti akuthandizani, chifukwa choti mwina akhala nanu pafupi, ndi zimene amaganiza. Ndiye chonde azimayi, khalani osamala, osatenga azimuna kuwapanga azinzanu, lekani zimenezo.